Ag deireadh an earraigh bhí mná Chorcaí agus mná na Gaillimhe san fhaopach nuair a d'fhulaing an dá fhoireann ísliú céime ó Roinn 1. Tháinig an Ghaillimh chucu féin is bhuadar Craobh Chonnacht agus chuir Corcaigh tús spleodrach lena bhfeachtas craoibhe le bua cuimsitheach ar Contae Laoise i gCraobh na hÉireann TG4. Cé acu foireann a bheadh sásta tar éis babhta 2. Bhí Micheál de Spláinn agus Emer Gallagher i mbun tráchtaireachta an chaidrimh suimiúil seo i nGrúpa 3.
Pas oibrithe isteach chomh fada le Amy McDonagh. Amach ón cliathán atá McAuliffe ag an staid seo. Deis leis an deasóg an ceann san curtha isteach agus thar an trasnán dhá chúilín aici. Címid an ceann san arís. An-scór ansan ag Corcaigh. Sin é agus tá Ava McAuliffe ag dul i bhfeidhm orm go mór. An gluaiseacht atá aici an muinín atá aici inti féin.
Anois ag an deireadh, ceann isteach sa chúinne, fanacht istigh atá Olivia Divilly. Brúdh isteach ansan an lámh in airde ag an réiteoir, an buntáiste á tabhairt i gcónaí. Deis ansan ag an nGaillimh an ceann san ag Emma Reaney go hard agus thar an trasnán. Cad é mar chúilín ag Reaney! Anois dul chun cinn déanta ag Leanne Coen agus an Ghaillimh anois ag teacht agus scór ag teastáil ar an dtaobh eile. Seilbh ansan ag Olivia Divilly, an ceann san oibrithe isteach agus tá scór maith ansan so bhí seans ar cúl ar an dtaobh eile ach i bhfabhar Corcaigh anois agus Abbie O'Mahony, tá an pheil ag dul ó cheann ceann na páirce anso, Corcaigh b'fhéidir sa tóir ar an cúl. McAuliffe anois. Agus ag iarraidh sleamhnú isteach cabhair ag teastáil an uillinn ag teacht níos géire, Ava McAuliffe, oh sárchúilín ansan! Draíochtúil amach is amach an tríú ceann aici. Ionsaí eile briste arís ag an nGaillimh agus ar an bhfrithionsaí atá siad an ceann san ag teacht isteach ó Leanne Coen, pas cliste oibrithe isteach ansan, deis b'fhéidir ag an nGaillimh ar cúl an ceann san oibrithe isteach agus isteach san eangach Olivia Divilly ag an deireadh ag críochnú cúl cinniúnach ansan don Ghaillimh ach tháinig sé ar fad ón díshealbhú ansan, seilbh thar n-ais, ardchúl Emer. Arís agus you know cad a bhí feicthe ag Leanne Coen, Róisín Leonard ag rith díreach isteach agus cé a bhí ina chabhair di, Olivia Divilly, na na pearsana ceart a bheith istigh san action. you know caithfidh freagra anois le bheith ag an gCorcaigh.
Bhuel tá seilbh acu, níl na scóranna go dtí seo. Rachel Leahy. Imreoirí laistigh. Lámh in airde ansan, an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Tá Corcaigh fós ag brú chun tosaigh. An-chosaint ón nGaillimh. Siar a théann Corcaigh. Quirke arís, an ceann san oibrithe isteach agus thar an trasnán. Díograis iontach ansan. Scór maith ag Katie Quirke. Oibrithe ar aghaidh. Pas sin gan a bheith iontach, obair go leor le déanamh ansan ag Kate Geraghty agus seilbh thar n-ais ag Corcaigh déanta go maith ag an gcaptaen Máire O'Callaghan. Botún bunúsach an ceann san, sleamhnaithe tríd go héifeachtach go dtí Hannah Looney. Fuair sí cúl iontach sa dara leath i gcoinne Laois an tseachtain seo caite, níl sí pioc leithleasach an ceann san. Oibrithe isteach Katie Quirke ag dul ó dhuine go duine, Corcaigh anois sa tóir ar chúl seo agus thar n-ais seo agus tá an cúl ag Hannah Looney. Á, sár-chomhimirt ansan i measc na dtosaithe ag Corcaigh, bhíodar ag dul ó dhuine go duine, Oscailtí ansan fuair sí cúl maith an tseachtain seo caite é seo ar fheabhas arís. agus bíonn bagairt ann i gcónaí nuair atá Hannah Looney ar an liathróid nuair a bhíonn sí ag dul leis an luas sin sa bhealach ina raibh sí ag dul. Iad caillte, seo níos fearr anois. Oscailtí triúr imreoirí ar an dtaobh seo ag iarraidh na peile a dh'fháil más féidir, ach ag an deireadh choimeádaig Róisín Leonard smacht ansan é ag an deireadh an pheil ag dul ó dhuine go duine. Deis ansan ceann san oibrithe isteach agus. Ag an deireadh, thar an trasnán níos fearr ansan déanta go maith ag Ailish Morrissey, theastaigh sé sin. Anois Corcaigh oibrithe chun tosaigh babhta amháin eile agus deis ag Eimear Kiely, sleamhnaithe amach go dtí an bhean chúnta, Rachel Leahy, deis ansan ar chúilín, ó tá an ceann san imithe, thar an trasnán scór maith eile ansan. thar an líne agus cic taobh líne tógtha go mear ag na Corcaígh. Iad chun tosaigh i gcónaí anseo. Deis anois ag Katie Quirke, ana-chluiche imeartha aici siúd anseo tráthnóna, ag tabhairt fé cúilín, an-mhór díreach, díreach thar an trasnán. Sárchúilín ansan ag Quirke agus ag Corcaigh. Sin iontach ar fad agus caithfidh mé a rá go bhfuil Gaillimh ag fáil tuirseach anois.
Katie Quirke agus an t-am geall le bheith caite. Seilbh an lámh in airde ag an réiteoir, an buntáiste á tabhairt agus ag an deireadh an fheadóg, an bonnán séidte anso agus ag an deireadh bua tuillte ag Corcaigh ina chríoch. Scór deireanach, hAon 12 ag Corcaigh, hAon 10 ag an nGaillimh. Two wins on the trot in the championship, momentum swinging back to Cork, you must be happy?